ngati ali james ine ndakana kuli bwino kufa osakwatiwa sindingadandaule chifukwa kunja kuno kulibe manda a mbeta mtima walimba ine choka mtsikana wa mtima ukafuna kanthu sutsutsika umafuna kusiyana ndi anthu onse pa zochita ndi kavalidwe undichokere sindingachoke inu nkhani yawana ikukhudzani bwanji koma iwe mutu wako ukugwira lero tiona paja mwazowera kuyipa mtima ngati mzanu uja amene ankakakamiza atsikana kuti akwatiwe Ndani? Inuyo mukudziwa bwino. Iwe ungandiyerekeze ndi Satana? Iwone mbama! Mayoo! Mwandimenyanso? Musataye nthawi yanu ndi kundimenya, mungondilasa. Mpeni suwo uli pamwamba pa tebulopo. Nthawi yomweyo ndidayang'anapo, Kiyi uja ndidamuona. Apatu ndikuti azakhali aja akulimbana ndi Dorothy. Amamukankhira kuchipinda kwake. Ndidamutenga Kiyi uja, ndidatuluka panja. Ndidaona chiyani? Lero ndati ndimuvomere Dorothy pa mawu adanena pa tsiku lomwe ndidamufunsa za chidyamakanda chija ndidamuona naye mgalimoto mu Limbe kuja. Mawu ake oti nthawi ikadzafika udzandivomera adakalipobe m'mutumu. Ndidangoti m'nyumbamo tulukeni, ndidaona ndevu za kuchibwano zoyera ngati mpunga zija. Zidali za njonda yomwe inkandisowetsa mtendere ija. tsono kuno ku nkolokosa ndidaphunzira kuti awa adali amuna awo azakhali a dorothy nawo atandiona adandikumbuka adaoneka oopsa ngati mmene adalili tsiku lija adali ndi dorothy mgalimoto mwawo ndipo ndidayamba kuopa amatsika masitepi nkumabwera kwa ine ndi mphamvu zawo zonse moti atakugunda mpaka utakumbuka ndi kuwatchula malemu Apatu n'kuti anthu a nyumba zoyandikana atatuluka m'nyumba zawo. Atamva kulongolola kuja adangoti Mulungu sapatsa pamanja n'kuyandikira kuti nalo khutu likhute. Ena amanamiza akukonza madimba ndi maluwa kuti amve zonse. Ena amanamiza akusesa pabwalo. Anthu ambiri adali ndi chidwi ndi njondayi. Popeza tsopano adali atayandikira pamene ndidali, anthuwo amafuna kudziwa kuti zitha bwanji. Ndikudziwa, mkuluyu adalibe mangawa. akadatha kunditulutsa mamina monga momwe njinga ija idachita ndi zabowa kenaka adayitana azakhali a dorothy amafuna kuti mayiwo atsekule chitseko koma mayiwo sadavomere apatu nkuti ali ndi chintchito mkatimo amalimbana ndi dorothy koma kenaka mayiwo adamva adatuluka tsitsi lili nyankhala ngati mfutso mayi atalemba adatero amuna awo azakhali a dorothy ndi mawu aakulu chonde musiyeni taonani sewero lanu likuitana anthu pakhomo pano mukuwasangalatsa ngati akulipirani bambo atale mwati chani imeneyo ndi nthano yopanda phindu bambo atale nthano mati nchiyani tiyeni lowani mnyumba ndilekeni mwana ameneyo wandifikapo dzuwa sililowa sadandidziwe chamwano achisiya lero kumutenga ku sukulu yawo kuja ndimati azidzandiswera mwano chomwechi mayi atale sindikuona chifukwa cholimbana naye tiyeni lowani mnyumba simukuona koma nanunso mukakhonze mayeso chifukwa chochepetsa phiri la mulanje Zikuchitikazi sizikukuwawani? Kuwawa chiyani? Mwakula inu, zinazi muzingozimwera madzi. Izo nzanunso, lero wina aona. Audziwa ukulu wanga. Sindikufuna kuti dzuwa la mawa alione ali bwino. Poyamba bambowa amati mayiwa alowe mwaulemu. Bambowa sadafune kuti mayiwa alowe atapsa mtima. Amaopa kuti angapitirize kulimbana ndi Dorothy. Koma kenaka anthu awiriwo adayamba kulimbana ndi manja. Mayiwo adati. Bambo atale, ndisiyeni, nkupita kuchipinda kwake komweko kuti nkathane naye. Mayi, ndati musiyeni, muphula ngozi. Maso a anthu oonera, kuphapo a ine, anthu a maso adali kuyang'ana azakhali a Dorothy ndi amuna awo. Apatu nkuti kulimbana ndi manja kuja kutakula. Ndidanyamuka. Azakhali a Dorothy adandiona. Nthawi yomweyo adaleka kulimbana ndi amuna awo. nanga chitsiru chakecho mukuchisiya kuti chipite pa mtendere adafunsa azakhaliwa uku akundiloza ndi chala mayi atale pakali pano ndimusiya mwamupulumutsa nokha ndi phuma lanuli adakalipa amuna azakhaliwa azakhaliwa adapsa mtima ndipo adati zamkutu mayi musatukwane mukadafatsa ndikadamukhazika dorothy ndi nzakeyi pamodzi kuti ndiwafunse za nkhani yonyasa ija bwino nanu bambo atale mukuopa fisiyo mukufuna ang'ambe mpanda popanda kumupatsa moni kaye make atale tamvani popeza ali kale mukaundula mwanga sangandisowe timpeza posachedwa apa kuti alipire zomwe adachita zomwe ndidachita zomwe zija zoyandikira galimoto yawo ku limbe kuja ndimaganiza kuti nanga tsiku limene lija ndikadamaliza bukhu lonse muli mawu onse otukwana zikadatha bwanji nthawi yomweyo thupi langa lidayamba kuzizidwa ngati ndagwera m'madzi ozizira pa nyengo yachisanu ndipo ndidapitirira kutero pomwe ndidaona james galimoto lake lidali pa nyumba ina yoyandikana ndi pomwe ndidali nyumba imeneyi yatalikirana ndi ya azakhali a dorothy ndi mapazi ochepa chabe nditayang'anitsitsa mkati mwa nyumbayi ndidaonamo james amasuzumira pa zenera ngati adali mu ndende uku khutu lake lili chitcherere kuti amve zonse koma inu mukundilaula adafuwula dorothy ndiona china chake tsoka kapena ngozi kumanda ndithu nanga kumenyedwa konseku ndi chifukwa cha james basi iyeyo wapambana bwanji mayo ine zidandikhudza koma ndidapitira ulendo wanga ndipo ndili m'basi yopita ku limbe ndimalephera kupirira Ndimati kalata ija adalemba Dorothy kulembera James ndikaimaliza kuiwerenga ndikafika kusukulu, nthawiyi n'kuti ndikulephera kumvetsa kuti James adaitenga kuti mphamvu yoikira chibwenzi changa ndi Dorothy pampanipani. Posakhalitsa ndidaona kuti kudali bwino kuiwerenga kalatayi m'basimu. Chigawo chotsala kalatayi chimati. Umawauza anthu kuti Darlington afalitsa zoti iye adawapezera amuna a azakhali anga ali ndi mtsikana m'galimoto mwawo ku Limbe. Ndikuuziretu kuti bodzali likusowetsa mtendere m'banja la azakhali. Iwo ndi amuna awo amenyanapo kangapo chifukwa cha nkhaniyi. Ndiponso ukwati wawo umafuna kutha chifukwa cha zimenezi. Kuonjezera apo, amuna a azakhali amadana ndi Darlington koopsa chifukwa cha bodza lako. Ndati nditengerepo mwayi wokuuza kuti bodza limeneli silikupindulira chifukwa mtsikana yemwe adapezedwa patsikuli ndi Darlington ndi ine. Siku line ndi amuna azakhali timagula zinthu mu Tilitonse supermarket. Umawanyengerera asungwana anzanga aja maka Emma satha onse kuti azindinyengerera kuti ndikuvomere chibwenzi. Ndikudziwa kuti umamutengera Emma ku mahotelo ndi ku malo ena ndi ena osangalatsa kuti azindifewetsa ine. Kenaka ndidaona kuti Emma adayamba kuwanyengerera anzake ena onse. Chotsatira chake chidali choti anthu amangondilondalonda konsekonse ngati ndidali ndi makiyi a ku Paradizo, ngati ndidatenga moyo wawo. Kodi umaganiza kuti zimenezi zisokoneza maganizo anga? Kodi chikondi chimabisika? Ngati sichibisika, bwanji sudaone kuti ine ndimakonda Darlington? Ukufuna kuti ndikuuze kuti ndidalengeredwa iye? Pofuna kukondweretsa anzanga umatumawa ndidawauza kuti akuuze kuti ndavomera chibwenzi. Koma ndidawauza kuti izi zisadatheke akuuze kuti undilembere kalata. Nonsenu simudadziwe kuti cholinga changa chidali chiyani. Hey! Kodi masiku ano khalidwe lofunsira chibwenzi pakalata lilipo? Ndimayesa anthu akakondana chibwenzi chimayamba chokha? hohoho ndakuseka chifukwa iwe umagwiritsa ntchito kugona kwa darlington mu minibus ngati imodzi mwa njira zoti ine ndi darlington tidane koma ine ndimadziwa chona chenicheni usiku wotsatira kugona kwake mu minibus iye adabwera kudzalongosola chomwe chinachitika ukadakhala umandifunsa iwe ndi ine tikamakomana nkumacheza limodzi ku kalabu yathu ya mpira kuja bwenzi nditakuuza kale maganizo anga m'malo mwake umangowanamiza anthu kuti ndine bwenzi lako kodi kukusendera mano nkulakwa ndipo ukadakhala wina sukadandipatsa ndalama zija ndidachita bwino kuzikana chifukwa yomwe udachitayo ndi nkhanza ndikudziwa sumadziwa kuti kulemera sikufika sumadziwa kuti pali zinthu zomwe ndalama sizingagule ngakhale ndalamazo zichuluke motani izi ndi zinthu monga chikondi ulemu ndi zina za gulu limeneli Pomaliza chenjezo nali, Ngati susiya mtopola udzaona chinameta nkhanga mpala. Ndatha ine, Dorothy wa Darlington. Nditafika mu Limbe ndidakwera basi ya Ngololi ndimati ndikatsikire pa Mutu wa Mbuzi ndimati ndipite kumudzi. Koma basi itatsala pang'ono kunyamuka kalata ija ndidaiwerenganso. Nthawi yomweyo maganizo anga adapunganizika. Ndidatsikamo n'kubwerera kusukulu.